Planet Sport TV Mali filɛbagaw aw bɛɛ ni ce an ka foli ni tanu b'aw ye bi an ka bakuruba la sa an bɛna kuma Mali balontanna minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ balontan kɛrɛnkɛrɛnnen la nanzara jamana la u ka weekend tɛmɛnen kɛla cogo min na an bɛn'o kibaruyaw di aw ma an b'a daminɛ faransi olu ta ye ligue un française tile mugan ni naaninan o tun bɛ senna weekend tɛmɛnen stade de rennes hamari tarawele ka tɔn o y'a ale ye mali latéral droit i b'a ka fɔ a ye quatre-vingt-dix minutes a y'o bɛɛ tan rennes ale ni brest ka ntolantan kɔnɔna la n'a banna filanin bin na fu ani fu i b'a ka fɔ o ntolantan kɔfɛ rennes ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru bi naani ani kelen b'a bolo faransi première division o kɔnɔna la o hukumu kelen kɔnɔna la fc nantes n'ale kofɔla b'an hakili jigin ntolatila saba la mola wage charles tarawele fo ka taa se kalifa kulubali ma olu ka wulikajɔ la mun ye mola wage ale tun ye titulaire ye charles tarawele ale ni kalifa olu ma ye kɛnɛ kan nka u ka tɔn ni dijon ye filanin bin kɛ saba ani saba o jaabi kɔfɛ fc nantes ale bɛna jɔrɔ tan ani filanan na kuru bi saba ni saba o b'a bolo mun ye dijon ye ale bɛ jɔyɔrɔ tan ani wolonfilanan na dijon fanfɛla la i b'a ka fɔ senu kulubali ale tun fɛnɛ bɛ yen o tile mugan ni naani kelen kɔnɔna la mun ye reims ye n'ale kofɔla b'an hakili jigin musa dumuya fo ka taa se el bilal toure ale ni fasiriki sise kɛrɛnkɛrɛnnenya musa dumuya ale ni el bilal toure olu fila bɛɛ kɛla titulaire reims fanfɛla la weekend tɛmɛnen u ka tɔn ni strasbourg olu binna strasbourg fɛ saba ani fu o jaabi kɔfɛ reims ale bɛ jɔyɔrɔ tannan sɔrɔ kuru bi saba ni saba b'a bolo tile mugan ani naani o kɔfɛ hakililajigin na weekend tɛmɛnen o dala journée min kan el bilal ture ale tun y'a ka ntolati fɔlɔ kɛ o kɔnɔna la wa a yɛrɛ ye celu kelen sɔrɔ ka don o kɔnɔna la an bɛ to faransi sen na an bɛ taa deuxième division na olu fɛnɛ tun bɛ tile mugan ani naani balontan na Tɛnɛn i b'a ka fɔ lens n'ale kofɔla o b'an hakili jigin massadio haidara ale ni cheick dugure nin cɛ fila u bɛɛ kɛla titulaire ye u ka tile mugan ni naani balontan na o kadiri kɔnɔna la lens ale tun bɛ ka grenoble bisimila a ntolatan banna filanin bin na fu ani fu o jaabi kɔfɛ lens ale bɛna jɔyɔrɔ filanan na kuru bi naani ni wolonfila o b'a bolo a bɛ lorient kɔfɛ ni kuru naani ye lorient ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la nin waati la kuru bi duuru ni kelen o bɛ ale bolo tile mugan ani naani o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa angleterre premier league kɔnɔna la olu tun bɛ tile mugan ni wɔɔrɔ balontan na o kadiri kɔnɔna la brighton o ye yves bisuma ka tɔn ye nka yves bisuma yɛrɛ a ma ye kɛnɛ kan tile mugan ni wɔɔrɔnan na a ka tɔn n'o ye brighton ye olu ni watford abdulayi dugure u dɛsɛra ɲɔgɔn na kelen ani kelen o hukumu kɔnɔna la abdulayi dugure n'ale ye franco-malien ye ale yɛrɛ de ye watford ka celu kelen don Sanga tan ani kɔnɔntɔn na o jaabi kɔfɛ Watford toujours ale bɛ to jɔyɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn na o ye zone rouge kuru mugan ni naani b'a bolo min ye Yves Bissouma ka maaw ye olu bɛ jɔyɔrɔ tan ni duuru na kuru mugan ani wolonfila o bɛ u bolo Southampton n'ale kofɔla o b'an hakili jigin musa jɛnɛpo la ale ni Burnley kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile mugan ni wɔɔrɔ ntolatan na nka o ntolatan bolodala ka bila fo sibiri nata la février kalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan yann'o cɛ Southampton bɛ jɔyɔrɔ tan ni sabanan na kuru bi saba ni kelen o bɛ a bolo Wolverhampton adama jara Traoré nin waati la ni mali ni Espagne n'olu bɛ wulikajɔ la a nɔfɛ i b'a ka fɔ ale fana ni Leicester kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma février kalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan n'a tigɛra da o da la jaabi bɛ sɔrɔ Planète Sport mali TV o sanfɛla la Yann'o balɔntan cɛ Wolverhampton ale bɛ jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan na tile mugan ni duuru kɔfɛ i b'a ka fɔ kuru bi saba ani duuru o bɛ u bolo sabula olu ye ntolatan mugan ni duuru de kɛ galen n'an bɔla Angleterre an b'an kun da Allemagne kan Bundesliga ale tile mugan ni kelennan o tun bɛ sen na Leipzig n'ale kofɔra o b'an hakili jigin amadu ayidara la amadu ayidara ka tɔn i b'a ka fɔ ani Bayern Munich olu ye filaninbin kɛ fu ani fu o tile mugan ni kelen balɔntan na n'i y'a ta k'a lajɛ o balɔntan de tun ye match au sommet sabula nin wagati la Bayern Munich ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru bi naani ani saba b'a bolo RB Leipzig amadu ayidara ka tɔn olu bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru bi naani ani fila o bɛ olu bolo ntolatan in kɔnɔna la amadu ayidara a kɔni tun bɛ banc na nka a ma don ntolatan kɔnɔna la Hoffenheim n'ale kofɔla o b'an hakili jigin jaje samaseku la jaje samaseku ka tɔn n'o ye Hoffenheim ye olu binna Fribourg fɛ kelen ani fu jaje ale ye ntolatan in a y'a bɛɛ tan sabula a kɛla titulaire o jaabi kɔfɛ sa min ye Hoffenheim ye ale bɛ jɔyɔrɔ wolonfilanan sɔrɔ kuru bi saba ani saba o bɛ a bolo n'an bɔla Allemagne an b'an kun da Portugal kan Portugal olu tun bɛ tile mugan ntolatan kadiri kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la FC Porto musa marega ka tɔn olu ye se sɔrɔ Benfica Lisbonne kan saba ani fila o hukumu kɔnɔna la musa marega a jɔyɔrɔ bonyana ntolatan in kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ a ma celu don o seba in kɔfɛ FC Porto bɛ na jɔyɔrɔ filanan na kuru bi duuru b'u bolo falayi sako ka tɔn n'o ye Vitoria Guimaraes ye olu ye seba sɔrɔ Famalicao kan a kɛra seba jan ye sabula u ganyena wolonfila ani fu falayi sako i b'a ka fɔ ale kɛra titulaire ye ntolatan in kɔnɔna la Vitoria Guimaraes o seba in kɔfɛ olu bɛna jɔyɔrɔ wolonfilanan na kuru mugan ani seegin o bɛ u bolo an bɛ to nansarala toujours n'an bɛ taa turiki turiki olu ka Super Lig o tun bɛ tile mugan ni kelennan na Sivasspor n'ale kofɔla o b'an hakili jigin mamadu samasa la ale ye celu kɔlɔsibaa ye malien don ani mustafa yatabare ale ye attaquant ye n'o ye mali attaquant ye u ka tɔn san n'o ye sivasspor ale ni basaksehir olu dɛsɛra ɲɔgɔn na kelen ani kelen mun ye kunnafoni duman ye ka taa sivasspor fanfɛla la mustafa yatabare ale de kɛra u ka celu kelen donbaga ye o celu in o b'a to k'a fɔ sivasspor ale bɛ n'i banba jɔyɔrɔ fɔlɔ kan ni kuru bi naani ye o b'a to mustafa yatabare fɛnɛ a b'a ka san celu kɔnɔntɔnnan sɔrɔ turki championnat o kɔnɔna la o kadiri kelen kɔnɔna la hadi sacko ka tɔn n'o ye denizlispor ye olu ye filaninbin kɛ konyaspor fɛ fu ani fu denizlispor ale bɛ jɔyɔrɔ tannan na kuru mugan ani naani bɛ u bolo abdulayi jaabi ka tɔn san n'o ye besiktas d'istanbul ye olu ye sebaa ɲuman sɔrɔ gaziantep fk kan saba ani fu abdulayi jaabi i b'a ka fɔ ale tun bɛ ntolatan in kɔnɔna la o kɔfɛ sulemani jara ale ka tɔn n'o ye gaziantep ye olu minnu bɔra ka bin abdulayi jaabi ninnu fɛ saba ani fu sulemani jara fɛnɛ i b'a k'a fɔ a sen donna ntolatan in na gaziantep fk o fanfɛla la ka to turiki jamana kan an bɛ taa deuxième division na balikesirspor ali male ka tɔn olu ye sebaa sɔrɔ umraniyespor kan saba ani fu o kɛra turiki deuxième division balontan hukumu kɔnɔna la ali male y'a ka tɔn ka celu filanan sɔrɔ k'o don o bɛna k'a ka san celu filanan fɛnɛ ye ni championnat deuxième division in kɔnɔna la turki a ka tɔn n'o ye balikesirspor ye olu bɛ jɔyɔrɔ seeginnan sɔrɔ o kɔfɛ kuru mugan ani seegin o bɛ u bolo an b'a kun cɛ ni bɛliziki ye olu tun bɛ tile mugan ani duuru ntolatanw kadiri kɔnɔna la cercle brugge ale ye se sɔrɔ fc malines kan saba ani fila lasana kulubali ale ni alimami gori olu bɛɛ sen donna ntolatan in na ka taa cercle brugge fanfɛla la hakililajigin na mali ntolatila wɛrɛ bɛ cercle brugge la n'o ye jean aldom deuro ye n'ale formera afrique football elite maaw fɛ nin waati la a fari man d'a la dɔɔnin cercle brugge ale bɛna jɔyɔrɔ tan ni wɔɔrɔnan na kuru tan ni naani o bɛ u bolo kv ostende adama ɲani ka tɔn olu binna royal mouscron fɛ saba ani kelen o defɛti b'a to mun ye adama ɲani ka tɔn ye olu bɛna jɔyɔrɔ tan ani naaninan na kuru mugan ani kelen o bɛ u bolo royal antwerp sanbu yatabare ale ni gunde ɲagadu ka tɔn olu ni racing genk kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa o tile mugan ni duuru balontan kelenw kɔnɔna la Yanni o cɛ Royal Antwerp bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru 45 bɛ u bolo. An bɛna kuma mun ye Abdulayi Dukure ale ka lahalaya kan Mali equipe nationale ani France equipe nationale olu ni ɲɔgɔn cɛ kan ka kɛɲɛ n'o ye mun ye canal plus maaw ye n'o ye France télévision so ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se Abdulayi Dukure ma k'a ɲininka a ka jaabiw la an b'a ka jaabi lamɛn gale.

kɔfɛ fuseni jawara n'ale ye mali équipe nationale ka degenikɛ karamɔgɔ dankan ye ale ye a ka hakilila fana di ale y'a jira k'a fɔ mali bɛ kan ka abdulayi dukure makɔnɔ a mɛnna wa k'u gɛrɛla a la ko halisa da yɛlɛlen don abdulayi dukure n'a bɛ fɛ ka na se mali équipe nationale fɛ ka kɛɲɛ ni fédération président mamutu ture bavieux ale ka kumakan ye Da yɛlɛlen don a ye wa an b'a kunbɛn i n'a fɔ a kan ka kunbɛn cogo min na bi bi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni abdulayi dukure n'a nana mali fɛ a bɛ dɔ de fara an ka baara kan sinon a tɛna fɛn bɔ a la an bɛ kan ka suivre kabini a bɛ stade rennais na wa a bɛ kan ka wulikajɔ min kɛ watford la angleterre première division na an ɲɛ b'a la bi bi na anw tigɛlen don a kan abdulayi dukure n'a nana mali équipe nationale la an b'a kunbɛn ka ɲɛ wa an dalen don a la k'a fɔ a bɛ don mali équipe nationale la a tɛ kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye abdulayi dukure dun mun na a y'a fɔ k'a fɔ mali équipe nationale ma gɛrɛ a la bon ne hakili la a y'a ka kumakan daminɛ k'a fɔ halisa a bɛ miiri faransi équipe nationale la an b'o faamuya nka k'a fɔ ko mali ma gɛrɛ a la walima mali tɛ fɛ a ka na o jaabi bɛ ale yɛrɛ de bolo an b'a dɔn k'a fɔ faransi équipe nationale a jouera u ka denmisɛnninw fɛ wa a kɛra olu dɔw ka kapiteni yɛrɛ ye nka o t'a bali k'a fɔ k'a ka na mali fɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ a bɔ a bɔkolo ye o ye mali ye an bɛ kunnafoni ninnu an b'a kuncɛ ni mun ye sa donc o ye tournoi ufoa dames n'o ye musolakaw ka tournoi ye n'a bɛ labɛn sous région na Eh, union des fédérations ouest africaine de football maaw fɛ nin bɛna k'a tako fɔlɔ ye mali ale bɛnna jɛkulu filanan ma n'o ye groupe b ye Tirage au sort kɔfɛ min n'a sigila sen kan samedi tɛmɛnen février kalo tile seegin san ba fila ani mugan freetown o hukumu kɔnɔna la mali ganbi liberia ginɛ bisawo olu de bilala jɛkulu filanan kɔnɔna la jɛkulu fɔlɔ kɔnɔna la sierra leone cap vert ale ni sɛnɛgali olu bɛ yen sabula moritani de kun kan ka dafa olu ye forfait signé nin tournoi in kɔnɔna la hakili lajigin na tournoi ufoa dames tako fɔlɔ in a bɛ sigi sen kan Février kalo tile mugan duuru ka taa se marisi kalo tile wolonwula ma san ba fila ani mugan sierra leone kaw fɛ yen nɔ